kamuzu pobwera ku malawi anapeza congress party popanda chipani sakanawina boma john tembo ndi anzake anasunga chipani cha mcp kuti chakwera adzagwiritse ntchito ndikukhala president atsogoleri ambiri akutchedwa atsogoleri lero chifukwa cha chipani zimamvetsa chisoni ena akalowa mboma amayiwala kumene akuchokera dziwani kuti analipo mafutu soja osunga chipani munthawi yovuta 2020 dpp inachoka mboma ambiri anathawira ku mcp ena amatenga ndalama kwa chimwendo ndi kumanyoza akuluakulu a dpp kumaliro tinaziona kundilande mulanje ngakhale kumpoto lero anthu onyoza dpp mu nthawi yovuta apasidwa mipando yonona mmalo moti azingodya akukulaso mtima kumakhala ngati anafera chipani inu mumanyoza apm ndi chipani mu nthawi yachakwera lero mukuti bwanji kodi mcp italowa mboma 2020 anayiwala mafutu soja ndikutenga anzake a chakwera ku assemblies of god 2025 anaziona timafuna tipemphe akuluakulu a dpp osayiwala futu soja ambiri amene tikuwaona m'mipando ndi makhuluku anakuthawani 2020 panopa akuchita pretend ngati abwino adzakuthawaninso kutsogoloko choyambirira tetezani chipani chifukwa ndi chimene chimapanga boma paliso ena chipani momwemu akunyoza profesa kumafunira zoyipa ngati dziko silisekerera zopusa ngati zimenezo mwayi wake si mwayi wanu tsoka limene mukufuna kwa apm likugwerani kwanuko analiponso anzanu mbuyomu kodi lero ali kuti timapempha nonse amene munapita kwa chakwera after 2020 dpp italuza chisankho panali anthu ena achinyamata azibambo akuluakulu anapita kwa chakwera amayenda ndi chimwendo ena amayenda ndi minister of unity timothy mtambo ndiye timapempha kuti musatinyanse mwakhala mukunyoza apm kumaliro ndi malo ena osiyanasiyana mu nthawi imeneyo anzanu amachita sacrifice zinthu zambiri posunga chipani inuyo mwangobwera pa kampeni kuti muyimire dpp chifukwa mmadziwa kuti mukayimira mcp simungawine ndiye mukamakhala mudziwe kunena kuti institution is bigger than a person kunali grezelder dausi uladi musa nankhumwa amadzitenga kukula more than a party kodi lero ali kuti 2025 pa 16 september dpp kuti wine chisankho zinatengera ma foot soldier enanu you are not foot soldier after 2020 apm ataluza chisankho munayamba kunyoza dpp mmagwiritsidwa ntchito ndi chimwendo timothy mtambo moses kunkuyu kumapita kumaliro kumapita misonkhano ndikumanyoza dpp ndi akuluakulu a chipani tikudziwa zimenezo nde lero musazitenge ngati madolo chifukwa amalawi samayiwala
tamvera kaye nyamata munthu sangakhale wamkulu kuposa chipani kunali anzanu mbuyomu amayankhula motumbwa kumazitenga kukula kuposa chipani kodi lero ali kuti ndiye timafuna tikulangizeni kuti mukamalimbana ndi apm pa kampeni zabwinobwino mwangolowa m'boma mukufunira zoyipa bwana kumanena kuti ayi bwana ameneyi tufuna amwalire tufuna ifeyo titenge mipando that is nonsense ndiye mbuyomu bwana ayenda ndi anthu ambirimbiri amayenda ndi mchacha ayendapo ndi ben phiri honourable mukhito komanso chisale chisale sadayambire kuyenda ndi bwana anthu ambirimbiri akhala akuyenda ndi bwana amamteteza bwana uja ndichifake pofika lero anawina chisankho pa 16 september it is because amene ndi anthu okhulupirika enanu mwangobwera kumene dpp mwangoyamba kumene bwana uja mwamudziwa kumene nde lero mwapasidwa timipando tonona mwatimva kukoma ndiye mukuyamba maupo kumafunira bwana zoyipa kumanena kuti ayi bwana ameneyu amwalire ine ndikhale pomwepo what is that ngati dziko sitisekerera zopusa ngati zimenezo tikufuna apm profesa arthur peter mutharika azungulidwe ndi anthu achilungamo anthu omukonda osati zinkhanira zimene zikufuna kuti bwana uja amwalire ndibwerezenso pano kunena kuti munthu sangakhale wamkulu kuposa chipani institution is bigger than a person kunali nankhumwa amazitenga ngati dpp anachoka dpp inatha kunali dausi kunali grezelder amachita kunena kuti ayi makiyi a dpp ali m'manja mwanga anachoka dpp inatha so people must understand aliyense amene akufunira zoyipa apm achoke kuchipani and nobody angadandaule membala weniweni wa chipani sangadandaule ndi kuchoka kwa munthu amene akufunira zoyipa bwana bingu wa mutharika atamwalira zinatengera anthu olimba mtima kusunga chipani even 2020 up to 5 years ya chakwera analipo madolo osunga chipani enanu munangobwera nthawi kuthaitha ndikupeza ma position but on a serious note you don't know how to struggle no person is bigger than established institution tapitani mukayambise chipani tione ngati anthu akakusateni a Nankhumwa anayambisa chipani chawo anthu anawasata ku dpp anali dolo akamanjenjemera anatuluka ndikukayambisa chipani chake akuti pdp where is he now atsogoleri tikuwaonawa anapeza maudindo chifukwa cha chipani dpp ikanaluza pa 16 september all these guys were useless john tembo akanaononga mcp chakwera akanagwiritsa ntchito chani kuti akhale president mafutu soja akanaononga dpp inuyo sibwezi muli m'mipando imeneyo kumachitira mwano apm His critics have been saying no, he is not going to make it to the north. Oh, really?
Well, I'm here. pamene mukusangalala kumidziku mwasiya anthu constituency region and even district mutangowina munasowa mpaka lero simukuoneka tikungomva mphekesera kuti mukhala kuliro ngakhale mafoni simukuyankha akuti munasintha manambala ndiye timanena kuti kondani chipani because without a party there is no government komanso amene munathawa chipani ndikupita kwa chakwera musaoneke madolo panopa mumanyoza apm kumaliro ndi malo osiyanasiyana dpp as institution is bigger than you ndimawerenga nyuzi ya lero amakamba za bakili muluzi amene akuchita sympathize ndi jane ansa of course tikudziwa vice president amene anapita ku bca hill kukachita meeting ya secret lero ndizosadabwisa kuona amuluzi akuchita sapoti jane ansa chifukwa a jane ansawo akutenga ulangizi kuchokera komweko if i may ask mayiwa amakatani ku bca hill kodi pamene amapita anamuziwisa president chabwino pobwerera ku meeting yawo anamuchita brief apm kuti amakambirana chani ndi amuluzi ndisanapitirize ndimafuna ndithokoze nonse amene mukuteteza profesa peter muthalika tisaiwale kuti bingu atamanga atupere mu 2012 bambo ake anapita pa wailesi ndikunena kuti athana naye sipanatenge masiku abingu anamwalira ulendo uno tikufuna tithokoze nonse amene mukuteteza apm olira asiyeni azilira koma inuyo gwirani ntchito yoteteza moyo wa president and moreover atcheya si munthu woyenera kukamba za ufulu wa vice president mmaemo panali pa 10 april 2003 third term italephereka kudutsa ku parliament muluzi anasintha kabineti mphamvu za vice president justin malewezi zinachotsedwa mwachitsanzo mafaction akuluakulu amachita delegate dumbo lemani patrick mbewe george ntafu komanso chakufa chihana justin malewezi amanyozedwa misonkhano akuti amamwa mapilisi 32 pa tsiku inu ndi ndani sakudziwa kuti amalewezi anagula kidini amene anaulula nkhani imeneyi kwa amalawi ndi atcheya lero akamauza manyuzipepala kuti amampanga delegate delegate for what kugulisa makampani aboma kuti anthu asowe ntchito was that a good way for delegating somebody like vice president tikudabwa nkhani ya jane ansah amene akulimbikira kwambiri ndi atupele muluzi ndi bambo wake amenewa anakumana ndi jane ansah ndakhala ndikunena mbuyomu kuti jane ansah anapita mwa secret ku bca hill kukakumana ndi atcheya ena amayesa ndikunama mukhoza kuona kuti nkhani imeneyi atcheya ndi mwana wawo atupele ndi amene akulimbikira komatu ulamuliro wawo atcheya omwewo amasiya justin malewezi ndikumachita delegate dumbo lemani george ntafu sam mpasu and sometimes chakufa chihana inu mukudziwa kuti akulu amenewa atagonja third term amafuna kuima katatu bill inalepheka kudutsa anasintha kabineti ndikusankha chakufa chihana ngati second vice president do you remember that mphamvu za malewezi anatenga chakufa zinafika povuta mpaka amalewezi anasiya chipani cha udf ndikuyima independent now 16 september apm wawina chisankho ndi jane ansah amantuma bwinobwino kuchita delegate ku angola kuchita delegate ku sadc ndi madera ena osiyanasiyana amayi jane ansah angopita ku bca hill kukakumana ndi atcheya ayamba mwano profesa peter mutharika alibe zifukwa ndi jane ansah chofunika kwambiri ndakhala ndikuwapempha mayiwa kuti asiye kupanga mamitingi a sikireti ndi anthu a opposition tikumbukire kuti 2012 munthu omaliza kumana ndi bingu anali agnes penemulungu ndi amene anauza anthu kuti president wakomoka mchaka chotsatira 2013 mayi ameneyu analowa chipani cha pp chimene chimalimbana ndi ulamuliro wa bingu akuluakulu history is the best teacher